Haigh, cé chaoi a bhfuil sibh, is mise T. Rex agus beidh mé ag scríobh cárta poist inniu. Bhfuil fhios agaibh is féidir leat gul síos go dtí Oifig an Phoist, is féidir leat cárta poist a fháil agus é a thógáil abhaile, cárta poist a scríobh chuig cara agus é a sheoladh saor in aisce, yeah. Tar le chéile, scríobh anois, hashtag scríobh anois, come together right now over me, yeah, is breá liom an t-amhrán sin, tá sé iontach, yeah. Bhuel, sin é, tá mé chun leanúint ar aghaidh agus tá mé chun an cárta phoist seo a scríobh. Nuair a bhíonn tú ag scríobh cárta poist, tá cúpla rud i gceist. Tá oscailt, ansin tá tús. Tá lár agus ansin tá an críoch, you have the opening, you have the beginning, you have the middle and the end. Cé atá i gceist leis an oscailt? Bhuel scríobhann tú ainm do cara anseo, cosúil le A Liam a chara, A Sheán a chara, A Ailbhe a chara. Agus ansin bíonn saghas beannú agat a greeting like cé chaoi a bhfuil tú, tá súil agam go bhfuil tú go maith, tá mé i mbarr mo shláinte, tá súil agam go bhfuil cúrsaí go deas leat. Leanann tú ar aghaidh ansin go dtí an tús agus deireann tú le do chara cá bhfuil tú. Mar shampla, Tá mé anseo i gCiarraí. Tá mé anseo i mBaile Átha Cliath. Tá mé sáite i mo theach, I am stuck in my house. Tá mé ag scríobh chugat ó Bhéal Feirste. Rud éigin mar sin, just abair le do chara cá bhfuil tú. Tá mé le dul ar aghaidh go dtí an lár agus tá cleas beag agamsa, an aibítir, the ABC. agus úsáidim é sin mar bíonn sé deacair ormsa cuimhneamh ar rudaí mar tá mé ag éirí saghas sean a' dtuigeann tú, getting a little bit old in the tooth you know, agus déanaim dearmad ar rudaí uaireanta agus úsáidim an aibítir chun cuimhneamh ar na nathanna nó na rudaí atá a' teastáil uaim. So úsáidim an aibítir agus seasann A don aimsir. B. Bia. Yes, breá liom bia. C, Ceantar the area. D, Seasann sé do dhaoine, daoine, the people, atá thart ort. Agus ansin tá E, sin eachtra éigin a tharla dhuit, some sort of event that happened to you. Agus F, Seasann sé sin don fharraige. Agus ansin tá D. Yeah, sin é, an ceann deireanach D, seasann sé sin don gháirdín. Má tá an aimsir go deas, is féidir a rá Tá an aimsir go hálainn. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch agus tá sé an-te ar fad. Now má tá an aimsir go dona, Is féidir a rá, Tá sé ag cur báistí, Tá sé ag stealladh báistí agus Tá sé fuar. Is féidir a rá go bhfuil sé an-fhuar, Tá an sneachta ag titim, Tá mé préachta leis an bhfuacht, I'm frozen with the cold. Agus ní maith liomsa an bhfuacht, nó is breá liomsa nuair a bíonn an ghrian ag taitneamh agus go mbíonn sé te! Anois beidh mé ag díriú isteach ar an mbia. D'ith mé bricfeasta álainn ar maidin. Bhí leite a'am agus bhí caoineog a'am, a smoothie. Yeah, is breá liomsa na smoothies, tá siad go hálainn. Agus cad faoi do cheantar? Bhuel, tá mo cheantar an-chiúin faoi láthair. Ach tá a lán áiseanna i mo cheantar. Tá ollmhargaidh, tá séipéal agus tá bialann. Anois is féidir leat scríobh faoi na daoine atá i do cheantar. Tá na daoine i mo cheantar an-deas. Tá na daoine an-chairdiúil agus an-chabhrach. Tá na daoine i mo cheantar Aisteach, a little bit strange, cosúil liom féin, huh, huh. Téann tú ar aghaidh ansin go dtí eachtra éigin a tharla dhuit, cosúil le, Chuaigh mé amach ag rothaíocht inné. Chuaigh mé ag siúl sa pháirc. Bhí mé ag snámh san fharraige inné. Chuaigh mé ag siopadóireacht agus cheannaigh mé t-léine álainn. Rud éigin mar sin. Eachtra éigin a tharla dhuit agus is féidir leat é sin a scríobh sa chárta phoist. Gabhaimid ar aghaidh go dtí an chríoch anois agus is féidir rud éigin mar seo a scríobh, Bhuel, sin é, caithfidh mé imeacht. Feicfidh mé thú go luath. Slán go fóill. T-Rex. Tá rud beag amháin le déanamh againn fós. Caithfidh tú ainm do charad a scríobh ansin, just díreach ansin, cosúil le Liam Ó Sé nó Pól Ó Floinn. Agus ansin tá seoladh ag teastáil agus scríobhann tú 14 Ascaill na Fuinseoige, Baile Átha Cliath, Éire. Agus sin é, is féidir leat dul go dtí Oifig an Phoist agus é a sheoladh agus tá sé saor in aisce. Sin é. Write now, Scríobh anois, Tar le chéile, Seol cárta phoist chuig do chara inniu agus beidh sé iontach. Bhuel, sin é anois. Feicfidh mé sibh go luath, le cúnamh Dé. Slán.